Kapo dugu kalo naani tɛmɛnen kɔfɛ tubabuw dagayɔrɔ min bɛ siyaka zulu ka masadugukolo kɛrɛfɛ ni o guvɛrɛnɛri ye bataki sɛbɛn k'a ci u ka masakɛ bɛɛ ma angilɛtɛri k'a fɔ ko a ka dɛmɛ bila ka na d'u ma n'o tɛ ko siyaka zulu bɛ ɲini ka u ka dugu minɛ o tuma na kalo naani kɔfɛ a ka jaabi de natɔ filɛ nin ye o tuma tubabu minnu kan ka taa ka taa siyaka zulu kɛlɛli la nin ye olu de setɔ ye kapo yɛrɛ dugu kɔnɔ Nin bataki in bɛ ɲɛsin ɲɛmaa charles de ma ale min ye kapo guvɛrɛnɛri ye n jɛɲɔgɔnkɛ charles i k'a dɔn n y'i ka bataki kalan bataki min n'i y'a ci zanwiye kalo tile wolonwula tɛmɛnen na wa bataki in y'a sɛbɛnna minɛ fana ko in a jɔrɔ ye ne yɛrɛ minɛ kosɛbɛ kosɛbɛ bawo i y'a jira k'a fɔ ko zuluw bɛ ɲini ka aw ka dugu minɛ n ma jaabi ɲuman kɔni sɔrɔ ka bɔ an ka masakɛ yɔrɔ bawo kabi napoleon kɛlɛ in o tɛmɛna an ka jamana ye politiki dɔ ta politiki min y'a jira k'o tɛ se ka sɔrɔdasi kuluw bila ka na nin ko in na yan nka o n'a ta bɛɛ ɲɛmɔgɔ charles i k'a dɔn An ye sigi kɛrɛnkɛrɛnlen dɔw kɛ walasa ka fɛɛlɛ dɔ ɲini ko in na ma an sera ka mɔgɔ min sɔrɔ ka na o de kɛra kɛlɛtigi Francis Farewell ye i ni ale min bɛna ɲɔgɔn ye nin ko in na wa an ka dannayaba de bɛ Francis Farewell kan wa k'a jira Francis fana la an ka dannaya bɛ e fana kan wa Francis Farewell fana a ka kan ka dɛmɛ nin ko in na kosɛbɛ wa an b'a ɲini e yɛrɛ fɛ i k'i jija i ka fɛɛlɛ bɛɛ kɛ Francis ye i ka dɛmɛ don a ma baw an yɛrɛ ye fɛɛlɛ fɛn o fɛn ye nin ko in na o kɛra o de ye Hmm. Hmm. ee u ye e de bila ka na nin ye kabako ye zulu mɔgɔ waa bi wolonwula ɲɔgɔn na olu minnu bɛ fɛ ka bin an ka dugu kan o n'a ta bɛɛ fɛn kelen pewu min sɔrɔla u bolo o de ye nin ye wa ne bɛ jaabi jumɛn de sɔrɔ nin ko in na k'a fɔ an bɛ se ka ninnu kɛlɛ kɛlɛ cogo min na bataki gansan u y'o dɔrɔn de bila ka na di yan yala o tɛ maloyala ko ye wa u tɛ ka ne yɛrɛ lamaloya de wa a ye yafa ma dɛ e kɛlɛtigi u ye e dɔrɔn de bila ka na e dɔrɔn nin ko in kɔni tɛmɛna dabaliban yɛrɛ kan yala

o la sa kalo fila ɲɔgɔnna kɔnɔ u ye mɔgɔ dama dama de di ma ka na ka mɔgɔ dama dama minnu nafa ka bon kosɛbɛ an bɛna kɛ i n'a fɔ an bɛ ka taa zuluw ka jamana la ka taa sama ɲinko de la nka o kɔni o ye dalafɔli dɔrɔn de ye ne ka laɲini yɛrɛ de ye ka siyaka zulu yɛrɛ de ye k'a lafaamuya walasa a bɛ se ka bolo di ɲɔgɔn ma kɛ an ka masakɛba in ma cogo min na mɔgɔ bɛ bolo di ɲɔgɔn ma kɛ ni mɔgɔ ladamunen faamunenw de ye koyi n'o tɛ nin bagan ninnu mɔgɔ bɛ bolo di ɲɔgɔn ma kɛ ninnu ye wa an k'a kɛ sa hali ni siyaka zulu yɛrɛ sɔnna e ka laɲini ma yala olu yɛrɛ minnu ka tabiya bɛɛ de ye fagali ko ye an dun ka taabolo min ye kerecɛn ye o ma sɔn o ma hakili yɛrɛ fan si tɛ mɔgɔ minnu na mɔgɔ minnu yɛrɛ tɛ adamadenya yɛrɛ taafan yɛrɛ si dɔn yɛrɛ ninnu ye kafirifinw de ye koyi kɛlɛtigi wa ni yɛrɛ tɛ kafirifinw na koyi morikɛ yala n b'i ɲininka n'a y'a sɔrɔ e bɛ k'a fɔ ko zulu ninnu minnu ye kafirifinw ye yala jules césar o platon aristote o i bɛ se ka a ɲɔgɔnna wɛrɛ caman fɔ yala ninnu yɛrɛ bɛɛ tun tɛ kafirifinw de ye wa e fana kɔni man ka olu ni siyaka kɔni da ɲɔgɔn ma n ko olu siwilizelen tun ka dun ye maa faala de ye awɔ i n'a fɔ charlemagne kɔni faransɛ masakɛ kɔrɔ o fana tun t'o ɲɔgɔnna maa faala de ye wa aa farewell e bɛ fɛ ka mun de fɔ o yɔrɔ la de an ɲɛmaa charles n bɛ min f'u ye e k'a dɔn n'i y'a ye ala y'an garisɛgɛ bi an sera ka mɔgɔw mara farafina kɔnɔ ameriki kɔnɔ ani arabu o bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ bawo an sera ko ninnu kɛcogo de la wa o de fana ye kerecɛnya cikan ye koyi yala o tɛ tiɲɛ ye wa kerecɛn karamɔgɔkɛ walima ko laban de bɛna tiɲɛ yira wa walima n ka hadamadenya cogoya wɛrɛ f'aw ɲɛna a kɔni mana tigɛ ɲɛ o ɲɛma ne kɔni bɛ fɛ ka siyaka zulu ye ɲɛna wa ka fɔ ka bɛn kɛ n'a ye ani angiletɛri jamana ni ɲɔgɔn cɛ wa n b'a bisigiya fana k'a fɔ ko siyaka ye mɔgɔ hakilima ye ka tɛmɛ hali an ka kerecɛn kuntigiba kan farewell ne de ye mɔgɔ fɔlɔ ye yan min bɛ se k'i ka hakilila faamu k'a lafasa nka fo i k'a dɔn farafina yan e hakilila ko ninnu bɛ cogo min e ka ninnu ɲininka u b'a ɲɛfɔ i ɲɛna a bɛ cogo min na yan wa olu kɔni b'a dɔn tigitigi k'a fɔ n bɛ ka fɛn min fɔ bawo ko bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ ninnu de ɲɛna yan ne yɛrɛ kɔni ni ala cɛla la e ka nin ci ne ma sɔn a ma ɛ nka ni cogoya wɛrɛ tɛ a na kɛ ten masakɛ ee an ɲɛmaa Farewell sɔnnen bɛ nin ko in ma cogo min na a bɛ a ɲini aw fɛ a ka a ka dɛmɛ sugu bɛɛ de don a ma Ee ayiwa ni aw bɛ se ka hakɛ to an ye anw ma kalo naani kɛ kɔgɔji sanfɛ ka na yan ka na nin baro gansan na ne kan ka jamakulu dɔ de sugandi k'o bila n nɔfɛ nin baara in na an karamɔgɔ aw bɛ nin cɛ ye E kɛlɛtigi hakɛ to dɛ yala n bɛ se ka kuma n'i ye yan n bɛ fɛ k'i lafaamuya k'a fɔ ko e n'i ka jama aw kan ka kari mɔgɔ minnu na nalomaw don baganw don dɛ i ni ce an karamɔgɔ wa n bɛ n janto e ka ladilikan in na a ka di n ye ka taa i nɔfɛ i ka nin ci in na bawo ne bɛ zulu ninnu n b'o dɔn n b'o ka kumakan mɛn n bɛ se ka kuma n'u ye ee Farewell i k'a dɔn a diyagoyalen de don ne kan ne ka taa aw nɔfɛ nin ci gɛlɛn in na awɔ o bɛ se ka kɛ yala e ka nin jaabi bɛ se k'a jira ne la de k'a fɔ ko n ka taa aw nɔfɛ wa awɔ a bɛ se ka kɛ kɛɲɛka dancɛ kapu dugu o tuma tubabuw dagayɔrɔ min bɛ wele ko kapu o kɛɲɛka fan nin ye yen de ye ale yɛrɛ ni kapu yɛrɛ dugu man jan bawo u tun bɛ k'a mɛn k'a fɔ ko Siyaka zulu ka kɛlɛkɛdenw ko o sera u ka dugu ma ka ban ayiwa Siyaka ka cɛdenw dɔw kun bɔlen filɛ dɛ u filɛ ka bɔ tu kɔnɔ ka na n'i y'a ye u bɛ ka na ten dɛ o surunyana de yen kapu yɛrɛ dugu kɛrɛfɛla de ye Kapu dancɛ ale ko tun taara ka dan kɛ ka ban bawo Siyaka ka cɛdenw u ye woroduguyanfan bɛɛ lajɛlen minɛ ka na fo ka na se nin yɔrɔ in na kabila minnu tun bɛ ka boli n'u tun bɛ ka yɛrɛ ɲini kɛ Siyaka ka cɛdenw bolo ni ka taa kapu fanfɛla la o yɛrɛ de tun bɛ k'a jira k'a fɔ ko lakanabaliya a ɲɔ ɲɛlen tun don o tuma diyagoyalen tun don kapu yɛrɛ gouverneur kan a ka ko dɔ kɛ nin ko in na A ye taa fɔ nin fɛrɛwɛl tɔgɔ in ɲɛna k'a ka ko dɔ kɛ nin ko in na a na kɛ ten ɲɛma kapu yɛrɛ ɲɛma ka nin bagabagali kuma ninnu don o don a ma faransisi fɛrɛwɛl a ma bɔ a ja kan cogoya si la bawo nin ko in labɛn cogo ɲuman tun bɛ ale kɔnɔ ka ban ale tun y'a ka ko ninnu bɛɛ labɛn a kan ka taa cogo min na wa o de sen fɛ sa ani ne yɛrɛ ye ɲɔgɔn ye wa an ka o ɲɔgɔn ye waati y'a sɔrɔ ne yɛrɛ ye cogoya caman dɔn farafinna yɛrɛ ko ninnu kan wa o ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɛra sababu ye ka yɛlɛmaba don ne ka ɲɛnamaya la i ni sɔgɔma dɔgɔtɔrɔ fin an tun ye bataki ci i ma ka taa i ka denbaya la k'a jira ko i kan ka ka taa fɛrɛwɛl nɔfɛ nin ci in na ne ni dɔgɔtɔrɔ nɔnabila min nana ɲɔgɔn fɛ n'ale tun bɛ k'an ka doniw fana kɔlɔsi ale ye i ka ko ninnu ɲɛfɔ ɲɛna a ko i bɛ ko caman kalama farafinna lahalaya la o tuma fɛrɛwɛl nana dɔgɔtɔrɔkɛ min fɛ nin ye ale de ye tariku in bɛɛ lajɛlen sɛbɛn k'a lakale a fɔra ko ninnu ka bana ye yɛlɛma bana de ye k'a bɛ yɛlɛma yɛlɛma ɲɔgɔn fɛ de nka kɔfɛ ne yɛrɛ nana bɔ a kalama k'a fɔ ko sumaya de don sumaya wa o tuma u ka bana ye o de ye wa u ka banaw ye kunkolodimi sumaya ale ni tɔgɔtɔgɔnin de ye Ka fara olu yɛrɛ ka murudanɔ bana ninnu kan minnu yɛrɛ furakɛli yɛrɛ a man nɔgɔ ala ka sebaaya dɔrɔn de bɛ se ka ninnu kɛnɛya walasa u bɛ se ka segin ka taa u ka yɔrɔ ninnu na cogo min walima a bɛ se ka kɛ u tɛna ala yɛrɛ ka hinɛ yɛrɛ sɔrɔ yɛrɛ ee kɛlɛtigi a ɲɛfɔ ɲɛna mun de la i bɛ fɛ ka taa nin faratima yɔrɔ in na de yala i bɛ cɛ dɔ dɔn min tɔgɔ ye ko siyaka wa yala nin bɛ se ka kɛ i ka ɲininkali jaabi ye wa kɛlɛtigi imanosi kumanosi lubisi uwanɛsi ale ni tɔw bɛɛ lajɛlen olu bɛɛ lajɛlen bolila siyaka ka kɛlɛkɛdenw de ɲɛ ka n'u kalifa kapu jagokɛla dɔw la minnu tun bɛ ka bɔ angilɛtɛri jamana la ka na kapu yɛrɛ kɛɲɛka fan fɛ a bɛ i n'a fɔ ninnu de ye mɔgɔ tɔɲɔnnen laban ninnu ye tariku yɛrɛ la an bɛ se k'a ni fɛn min da ɲɔgɔn ma o de ye farafinna yahudiya kɛlɛlenw ye bawo u bolila firawuna siyaka de ɲɛ u kana na bin ale ka jɔnya kɔnɔ fin n'a y'a sɔrɔ u bɛ siyaka ka masa dugukolo bonya fɔ cogo min na n'a y'a sɔrɔ o ye tiɲɛ ye i b'a sɔrɔ firawuna siyaka bɛ ka ko dɔ de kɛ a ka jamanadenw ye u ka tilennenya kama n'o tɛ u bɛ sɔn k'a janfa dɛ i ka dɔgɔtɔrɔkɛ in b'i nɔfɛ yen wa kɛlɛtigi awa a bɛ yen yala i labɛnnen bɛ ka ko dɔ kɛ ale ye n'a y'a tilen i ye wa maana dɔ bɛ lakale nin jamanaden ninnu fɛ u ka jamana subagaw ye maana min ta ta ɲɔgɔn da u y'a jira k'a fɔ ko den dɔ bɛna bange ko o den a bɛna kɛ ɲɔgɔnyebali de mɔgɔ si tɛna se a la min bɛna kɛ sababu ye ka amazuluw layɛrɛyɛrɛ ni k'a ka mara boli zulu dugukolo fan bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ caman bɛ ka o mɔgɔ in kɛ siyaka de ye a dɔgɔtɔrɔ fin e kɔni hakili ka di ka da nin tariku sugu ninnu kɔni ma ne dun ye o den ye dɛ farewell a t'i n'a fɔ n y'a ye n'a fɔ ɲɛ bɛ e la cogo min dɛ nka n y'a jateminɛ nin kasoladen ninnu fɛ ayiwa baasi tɛ sisan ne bɛ e ɲininka o yala e bolo an bɛ se ka nin jahanamaden kɛlɛ cogo jumɛn de la yɛrɛ ɲuman na yala an ka kalo yeelen de kɔnɔ dɔrɔn ka sin ka biɲɛ dɔ ta k'a biɲɛ tigɛ wa walima i ko cogo di Ɛɛ ni fɛɛrɛ wɛrɛ tɛ kaban an bɛ wajibiya k'a faga kɛ o tuma an bɛ se k'a kɛ maa ɲumanya ye walasa wajibi tɛ an ka kalo yeelen kɔnɔ k'a fɔ an b'a faga n'an taara n'o sira a bɛ se ka kɛ joli bɔn tɛna y'a la yala e bɛ fara an kan nin ci in na wa ee karamɔgɔ vɛti e fana bɛ taa de wa awɔ kɛ awɔ dɔgɔtɔrɔ kɛ o tuma ne yɛrɛ fana bɛ taa kɛlɛtigi yen tɛna se ka juguya ka tɛmɛ yan kan o sisan kɔni an bɛ dugawu de kɛ ala k'an dɛmɛ nin ko in na ayiwa o sera ka dɔgɔtɔrɔ fin kɔni lafaamuya ka fara u yɛrɛ kan walasa u bɛ se ka taa nin ko in na cogo min na u bɛ taa siyaka kɛlɛ cogo min na o tuma sisan farewell kan ka jama minnu sugandi walasa u bɛ taa ko in na nin ye o de dabɔtɔ ye a y'a muɲu dɔɔnin a ko tɛna waati jan ta e tɔgɔ ne tɔgɔ ye ari egɛl i sigi karamɔgɔ egɛl aw bɛɛ lajɛlen bɛ nin ci in kun dɔn kɔni awɔ an bɛɛ b'a dɔn e ka baara ye jumɛn ye egɛl ne ye kurunba bolila de ye nka n bɛ dugumala fana dɔn yala e bɛ se ka baara kɛ ne nɔfɛ n ka kurunba la wa awɔ kosɛbɛ o tuma an y'i ta karamɔgɔ egɛl n b'i ni karamɔgɔ vɛti ɲɛ yira ɲɔgɔn na a bɛ ko ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ i ɲɛna i ni ce i bɛ se ka taa i ni ce kɛlɛtigi ɔhɔn min bɛ da o kan ka na ne tɔgɔ ye tonino tonino o kɔfɛ tonino dɔrɔn ɔ tonino dɔrɔn ayiwa e bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn na ee tonino dɔrɔn ne bɛ bɔ itali jamana na ee fo itali o ka jan dɛ i nakun ye mun de ye an karamɔgɔ ne nana tungalataga de kama o tuma e tɛna nimisa tagama in na i ni sɔgɔma an karamɔgɔ e tɔgɔ ye di popham an karamɔgɔ pauvre homme ye sobriquet kan de ye wa ayi an karamɔgɔ kerecɛn tɔgɔ de don wa ayi ne tɛ kerecɛn ye ne tɔgɔ ye jɔn ke an karamɔgɔ ne si ye san bi naani ni duuru ye wa n ye kurunbolila ye wa n bɛ marifaci fana ɲɛdɔn kosɛbɛ karamɔgɔkɛ e ta ɲɔgɔn man ca dɛ i k'a dɔn ko an y'i ta i ni ce an karamɔgɔ

Ee karamɔgɔ abarahamu an karamɔgɔ abarahamu e kɔni t'a fɔ ko e bɛna taa an nɔfɛ nin ci in na kɔni a kɔni bɛ n kɔnɔ dɛ karamɔgɔ fin ee karamɔgɔ abarahamu ye kapu jagokɛlaw ɲɛmaaba dɔ de ye ee an karamɔgɔ abrahamu an kɔni i ka tagali ka d'an ye nka an bɛna taa sira min na a sira in a ka gɛlɛn kosɛbɛ wa faratiba b'a la dɛ e kɛlɛtigi i k'a dɔn ne ye san bi wɔɔrɔ de tɛmɛ ka ban san bi wɔɔrɔ ɲɛnama wa kana o si jan filɛ n na nin ye dɛ n ma deli ka keguya yɛrɛ abadan si kɔnɔ ayiwa o la dɛmɛ jumɛn de bɛ e bolo an ka nin ci in na ni n kumana kojugu a kana kɛ sababu ye ka don n tɔɲɔgɔn gasi la n'o tɛ farafinna yan ne bɛ jago ko ninnu ɲɛdɔn kosɛbɛ wa i k'a dɔn k'a fɔ fana ne ka dɔnniya dannen tɛ farafinna yɛrɛ dama ma dɛ hali ameriki jamana ale ni arabu jamana ninnu bɛɛ lajɛlen angilɛ jamana bɛ fɛ ka hakililaba dɔ sigi sen kan jagoko na sira fɛ wa a ka di n ye n ka sɔrɔ o ko in na ayiwa jamakulu min kan ka taa siyaka zulu bara u ye olu sugandi sisan u bɛ ɲɔgɔn bilasira la bawo u taatɔ don taama gɛlɛn de la taama min mɔgɔ tɛ a segin tuma dɔn mɔgɔ t'a dɔn n'a bɛna laban cogo min o tuma faransi yɛrɛ muso filɛ k'a bilasira o tuma kapu yɛrɛ duguden ninnu bɛɛ lajɛlen bɔra ka n'u bilasira u bɛna taa siyaka zulu yɛrɛ de fɛ yen sisan ka taa a ka fanga ka taa ban nin ye tubabuw u ye bɛnbɛnbɛn camanw kɛ ka jamakulu fara ɲɔgɔn kan u bɛ taa siyaka zulu ka taa kɛlɛ cogo min na aa ne ba kasi tɛ nin ɲɛ kasi foyi tɛ nin ɲɛ i cɛ yɛrɛ de y'a laɲini ka taa ale yɛrɛ fana bɛ fɛ ka taa dɔ de ka fanga ban o tuma nin ye u ye u ka kurunba la dɔgɔkun saba tɛmɛlen kɔfɛ nin y'o dɔgɔkun sabanan de ye u bɛ bato na u bɛ ka taa siyaka zulu fɛ ka bɔ kapu yɔrɔ la ka taa siyaka zulu ka yɔrɔ la o fana samalen don dɔɔnin a y'a kɔlɔsi a y'aw biri ayiwa nin y'a daminɛtɔ daminɛ ye fiɲɛba dɔ filɛ ka wuli ji bɛ ka don u ka kurun na u ka kurunba ji bɛ ka don o la o tuma u bɛ yɛrɛ ɲini na ji bɛ ka don kurun na kurun yɛrɛ bɛ ka firi n'o ye kasaraba dɔ de filɛ k'u sɔrɔ sira la u tun bɛ kurun min na ji ye kurun yɛrɛ firi ɔ i sama ka na n tɛgɛ minɛ n tɛgɛ minɛ k'i sama ka yɛlɛ aa nin man ka bali aw fana la bawo aw fana tɛ ka taa ɲuman na aw bɛ ka taa dɔ de ka fanga tiɲɛ aw fana bɛ fɛ ka taa dɔ de ka fanga firi ɔ ni ni kasara y'aw sɔrɔ o man ka bali aw fana la e kɛlɛtigi

ayiwa nin kɔni nin ye bɛɛ b'i ba bolo de nin ye bɛɛ b'i ba bolo de n'i y'a mɛn n bɛ se nin na n bɛ se nin na o kɔrɔ ye ko tɛmɛna nɔrɔmali de fɛ ko dun laban cogo min filɛ nin ye bɛɛ b'i yɛrɛ bolo de ee a ye n dɛmɛ koyi a ye n dɛmɛ n totɔ filɛ ji la ee a ye na a ye na n ka cɛden tɔw bɛ ji la an de kan ka taa olu kisi koyi woyi woyi n bɛ ka to ji la a ye n dɛmɛ ayiwa ayiwa dɔw kun bɔtɔ filɛ nin ye dɛ a b'i n'a fɔ u balila ka se siyaka ka yɔrɔ la u yɛrɛ ɲinɛ ma balawu dɔ sababu y'u se siyaka yɛrɛ ka dugukolo kan k'a sɔrɔ hali u yɛrɛ ma a dabɔ a kama ee kɛlɛtigi kɛlɛtigi i ka i yanfɛla lajɛ jama dɔ filɛ ka na dɛ ee nin sara koyi ale sara siyaka ka cɛdenw u kun bɔra u filɛ ka mɔgɔ sidɔnbali dɔw ye u ma deli ka mɔgɔ sugu minnu ye n'u fana ma deli ka u ka mɔgɔw ye fɔlɔ ayiwa sisan kɔni ɲɛ ŋɛ ɲɛ ŋɛ de don sisan a ye na a ye na a ye marifaw bila a ye marifaw bila n bɛ ka kuma n'aw ye n ko a ka marifaw bila Bɛɛ ka to i nɔ na bɛɛ ka to i nɔ na mɔgɔ si kana bɔ a nɔ na dɛ siyaka ka kɛlɛtigi bɛ ka tubabukɛ lagɛ a dabali bannen don a la a ɲɛ b'a la mɔgɔ jɛman don u kunsigi ka jan a ɲɛ b'a la ninnu ni olu ka mɔgɔw fariw tɛ kelen an karamɔgɔ Bekti b'a ɲɛfɔ u ɲɛna ko an ye masakɛ belebele tubabu ka masakɛ belebele de ka cidenw ye koyi

Sicela ukubonana nenkosi uShaka.
Cɛkɔrɔba in ale de bɛ zulu kan mɛn a b'u ka kumaw bayɛlɛma ɲɔgɔn ye a bɛ tubabuw ta bayɛlɛma zuluw ye a bɛ zuluw fana ka kan bayɛlɛma tubabuw ye

u ye cɛkɔrɔba minɛ ka taa n'a ye Siyaka fɛ bawo cɛkɔrɔba in ale bɛ ka kuma o ka kan na ni hakilila minnu yɛrɛ kɛra Siyaka fɛ o ko ɲɛ la an bɛ se ka ko kelen pewu min kɛ o de ye nin ye ko ye